an balima kaye tv jabarani filɛbaw foli ani tanu ni wale ɲuman dɔn ni bonyamasegi an b'o kɛ ka ɲɛsi aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ɲɛmadalen don an fɛ nin waati na kaye tv jabarani mana kan fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka jɛmukan mandi ni o ye invité de la semaine ye a kɛnɛ kan bi an kɛmɛ ka wele bila an ka maakɔrɔbaw ma ni o ye an yɛrɛ faw ye jɛkulu min bɛ ni a sigilen don ko génération 50 génération 50 yɛrɛ ye fɛn min ye hakili la an filɛbaw bɛna a sidɔn bi jɛkulu in sigira fɛn min kama o bɛɛ lajɛlen bɛna sidɔn bi u ka laɲini ye fɛn minnu ye o bɛɛ lajɛlen na sidɔn an fɛ bi tuma na an bɛ jɛ ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati na sa eh, n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an donna kɛnɛ kɔnɔ an tɛna ko ninnu bila dagirinda la sabula an ka maakɔrɔw u bɛ eh, an fɛ kumaso kɔnɔ nin waati in na an n'a lajɛ ni ka kuma garamani tɛngu u la walasa cogoya min na an bɛ se ka olu yɛrɛ eh, ɲini ka dɔn ka tila tuguni ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka olu sidɔn u fɛ an bɛ kuma tɛngu an ka cɛkɔrɔba la fɔlɔ ne fa i ni ɲantuma nba a ni ce denbaya bɛ di bɛɛ bɛ hɛrɛ la daba ayiwa eh, komi aw caman bɛ kumaso kɔnɔ yan bi ɔ bakurunba la i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna eh, e yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ ani aw ka jɛkulu in yɛrɛ i bɛ se ka a kofɔ maaw ye maa minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi i bɛ se k'u bɛɛ lajɛlen jira kelen kelen ani min bɛ jɔyɔrɔ min na an ka se k'o sidɔn Eh, aw ni tile eh, an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la eh, ne tɔgɔ abilayi samake caman bɛ wele samakeba kayi yan nɔ bon an ye génération 50 de créer donc an bɛ foli di yan mɔgɔw ma parce que ko ko u fa de y'an ye donc u b'a fɛ génération 50 nin anw ye faw ye anw mana créer olu kunnafonidilaw f'u fana ka kunnafoni di diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ma pour que ka se ka génération 50 dɔn mɔgɔ minnu don bon an kɔni ye génération 50 nin créer eh, u ye danaya ta k'a da anw de kan président ani eh, fatɔgɔma n'o ye a ka secrétaire général ye ani eh, Sɛgina Jara ani eh, Siraju Tambura. Eh, minnu bɛ a bɛ se k'u jira an na kelen kelen nin de ye karisa ye ale bɛ nin jɔyɔrɔ in na. Bon nin ye Fatɔgɔma Darame ye mhm. ale de ye secrétaire mhm. administratif ye. Mhm. Sɛbɛnnikɛla. Sɛbɛnnikɛla. Bon eh, n ko si fɛ e kɛrɛfɛ Sɛgina Jara n'u b'a fɔ a ma ko Sɛ. Kosɛbɛ. Ale de ye secrétaire administratif ye.

ko ale bɛ information de la ka kunnafoni cɛri voilà ka kunnafoni cɛri ayiwa e yɛrɛ ye jɔn ye bon ne tɔgɔ abudulayi samake n bɛ segin a ma ni caman bɛ n dɔn ko samakeba kayi yan nɔ bɛɛ bɛ wele samakeba de kɛmɛ i jɔyɔrɔ bon ne de ye tɔn président ye génération 50 ne de y'a président ye bon an y'a créé an y'a créé le 4 avril 2016 an b'a créer don min an ye an comme bani hɛrɛ o hɛrɛ tana n'a kɛra an ka minimana kɔnɔ plateau minimana bɛɛ kɔnɔ an mɔgɔ damadɔni de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ minnu ye génération kelen ye donc don dɔ la an y'an sigi an ko bon sisan comme anw bɛ nin âge in na an faw si tɛ yen tuguni an faw de dun kan ka kow ɲɛnabɔ n'olu tɛ yen an kɔrɔkɛw de bɛ yen nɔ bon olu fana caman dɛsɛra est ce que an tɛ association dɔ créer min bɛ se ka lɔ ni kayi kow ye ni problème bɛ yen nɔ an bɛ se an kɔrɔkɛw ma an b'a ɲɛf'u ye pour que n'u bɛ se ka an dɛmɛ cogo min an ka se ka kayi bɔ nɔgɔ la ka kayi bɔ tan nɔ cogoya la parce que kayi ko cayara mankan cayara bɛɛ ko ko f'i ka fɛn dɔ kɛ k'a sɔrɔ n'a daminɛra u bɛ tila k'a dabila donc anw ye ɲɔgɔn ye an ko bon sisan an ka réunion kɛ pour que ka association dɔ sigi k'a tɔgɔ da ko génération 50 génération 50 nin fana dun ye jumɛn ye fɛn fɛn n'i bangera de 1950 jusqu'en 59 a bɛɛ b'a fourchette kɔnɔ donc k'a daminɛ 1950 ka taa bila 59 olu de ye génération kelenw ye cɛ b'a la muso b'a la ayiwa bisimila an ma mɔgɔ si bali a la a bɛ kayi yan nɔ a créelen b'an bolo kayi yan nɔ a bɛ plateau de pour le moment mais taalen ɲɛfɛ n'a yiriwara an b'a fɛ k'a kɛ quartier kayi quartier bɛɛ la ka tila ka taa kɛ cercle la fo ka taa se kayi région bɛɛ ma o la i bɛ hakɛ to an bɛ kuma tɛnku an ka cɛkɔrɔba la jarakɛ i n'a fɔ président bɔra k'a fɔ cogo min ko aw ye baara in daminɛ plateau de yalima kayi sigidaw ka ca kayi sigidaw ka bon ɔ kayi marabolo yɛrɛ fɛrɛ bɛ kosɛbɛ o yalima aw hakilila b'a la k'a cɛri ka taa fan wɛrɛw fɛ wa min tɛ dan plateau dɔrɔn ma wa bisimila aw ni ce aw ni baraji an sira ala la ala k'an tile hɛrɛ la ala ka sababu ɲuman k'an ye an b'a ɲini ala fɛ aw minnu ye denmisɛnninw ye n'aw bɛ baara la ala kana aw bɔnɛ aw ka sɛgɛnw na aw bɛ ɲɛtaga baara de la nin ye fɔlɔ radio tun man ca o fo ka se télévisionw ma fo ka se nin na nin tun man ca mais n'i y'a ye nin bɛɛ nana c'est que jamana bɛ ka ka taa ɲɛ de c'est que développement bɛ ka ka kɛ a bɛ nɔgɔya don fɛn caman fana la n'est-ce pas donc an ka nin génération in a kɔrɔ de y'o ye parce que Ablaye président y'a fɔ cogo min nin génération ko kuma in a daminɛra kayi plateau de an ni ɲɔgɔn cɛ ye sigida la fɛn fɛn bɛ génération in na bi fana kayi a que ça soit plateau que ça soit kaso que ça soit lafiyabugu n'importe où à kayi ici an bɛɛ wolola ɲɔgɔn kan de ka mɔ ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn dɔn an ye ekɔliw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye fɛn bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn fɛ donc on se connaît o hukumu kɔrɔ de an y'a yira k'a fɔ an ka fɛn dɔ sigi pour que an tin bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min parce que n'i ko adamadenw tin ka don ɲɔgɔn na n'aw tɛ ɲɔgɔn tagama aw tɛ ɲɔgɔn kalama a gɛlɛyara

an b'a ɲini kayikaw fɛ an b'a ɲini bamakɔkaw fɛ an b'a ɲini monde bɛɛ fɛ parce que an ka génération in a ju a lili bɛ kayi yan dɛ mais a yiri a bolofara tɔw bɛ jusqu'à jusqu'à en dehors du Mali an ma yafa kayika si fana ma kayika den fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn fɛn y'an lakodɔn a bɛɛ b'a la presque minnu fɛn fɛn a bɛɛ an n'u bɛɛ ŋɛna bɛ ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ ka kayika den ɲɛnama an ka an teri ɲɛnama ɲɛnama caman bɛ bamakɔ yen caman bɛ bamakɔ an ka bureau ba dɔw bɛ bamakɔ yɛrɛ olu fana u jijalen don komi an yɛrɛ fana bɛ jijalen cogo min an tɛ dɔwɛrɛ ɲini dɛ an bɛ kayi ka défense ɲini an b'a ɲini kayi bɛ cogo min fɔlɔ kayi ka bɔ o cogoya la ala k'a ɲɛ ala sago aw ala k'a ta fanga d'aw ma ala k'a ɲɛma la ala an bɛ kuma galamani tɛ ko aw ka sɛbɛnnikɛla la hakilila jɛkulu in sigilen ni sisan cɛ aw ye baara dɔw kɛ ka tɛmɛ mhm. yalima i bɛ se ka hakililajigi k'an ye o la awɔ ah, bisimilahi rahmani rahim salamaleykum an balima minnu bɛ k'an lajɛ minnu tulo b'an na an ka foli tanuni b'aw ye aw minnu ye plateau in nɔgɔya an ye yan nɔ an bɛ foli k'aw ye ka dugawu k'aw ye an ko association génération 50 a secrétaire administratif de ne ne tɔgɔ ko monsieur Fili Dramé ne ye lɔgɔ kanba de mɛri tati la association in créera an ka première activité k'a fɔ an ye lajɛba fɔlɔfɔlɔ min kɛ ni kayi bɛɛ bɔra a kalama o kɛra le 4 avril 2019 an ye conférence dɔ organiser la lutte contre la consommation de la drogue et de l'alcool à kayi. An n'an jɛɲɔgɔnw service de la santé mɔgɔw ani la cellule de lutte contre la drogue ani polisiw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan toutes les sociétés les couches sociales et professionnelles an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'o lajɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la waati mhm. kayi bɛɛ y'a participer mhm. a ɲana bɛɛ y'a apprécier o tɛmɛnen kɔ mhm. an ye activité dɔ boloda le 19 août au 19 septembre 2019 komi an y'a ye o san kɔnɔ kalan ma kɛ mali fan si an ko an ka o vakansi in profiter ka cours dɔ organiser lɔkɔlidenw kun premier cycle mɔgɔw pour que ka mise à niveau kɛ janni école kura bɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an partenaires u y'an dɛmɛ an y'a organiser k'a daminɛ deuxième année ka taa bila sixième année alors o karo kelen in kɔnɔ ɲɔgɔndanw yɛrɛ kɛra a kɔnɔ ɛkɔdenw primera fɛn o fɛn y'a participer u bɛɛ ye kado sɔrɔ DCAP tun bɛ yen a fana yɛrɛ a ye fermeture kɛ a ye ouverture kɛ ka fermeture kɛ vraiment an ye ɲɔgɔn fo ka barika da ɲɔgɔn ye

an y'o laɲiniw kɛ ka tractations kɛ ka taa don minnu bɛ a ko kɔnɔ la première génération de cette école là an y'u ka association rencontré kaso dugutigi k'o rencontré alors an b'a fɛ k'a tɔgɔ da min na u ka denbaya k'o rencontré k'an partenaires bɛɛ rencontré fo an ye fɛnw bɛɛ lancer tuma min na k'an bɛna kɛ ɔ ala y'an garijɛgɛ don ni bana kuta in na an obligéra k'o sonsori o jagoya ye donc maintenant o de tɛmɛnen kɔ maintenant komi bana in ba sumara dɔɔni an ko k'an bɛ activité dɔ kɛ sen kan sisan o fana parce que an y'a ye kayi yan génération évidemment président y'a fɔ kayi dugu kelen tɛ dɛ kayi cercle bɛɛ b'a la

an y'u laɲini bɛɛ kɛ ka ban tuma min na dɛ k'an bɛna lancement kɛ le 23 le 23 du mois de, de, du mois passé là automatiquement décision na ko ka fɛnw bɛɛ suspendu o kɛra donc an obligé k'o fana sonsoro yen nɔ donc an ka activité bɛ ɲɛ fɛ ka na hali bi o la kuma surunya la n bɛ se ka minnu fɔ o ye ninnu ye quoi. ɔ an y'a ye tile fila in na aw ye baara dɔ kɛ ka yala ka min ye

an bɛ distribution gratuite kɛ pour la population de Kayi ala ni mairie ka dɛmɛ an ye 1000 masque sɔrɔ a tila tuguni mairie tila tuguni ka gilet don an na 40 gilet bon an ka tɔnden dɔ bɛ yen o tɔgɔ ko vieux

aw ka radio n'aw ka tele b'a la tropic fm o ka radio n'a ka tele b'a la eh, radio sahel o b'a la radio gintan o b'a la parce que tɔn tɛ se ka taga tɔn tɛ se ka ye ni aw tɛ pour que an ka ye an ka mɛn fo aw de ka impliquer a kɔnɔ aw de k'an dɛmɛ o la an b'aw fo aw ye baara min k'an ye ka tɛmɛ parce que an ye image minɛ n'an ye masque distribuer aw fɔlɔ ka télé de y'a bɔ aw ka radio y'a fɔ mɔgɔw bɛ k'an wele k'a fɔ an na depuis Faransi parce que association génération 50 a siège Kayi de dɛ mais cellule bɛ Bamako cellule bɛ Kati Bamako Faransikaw bɛ yen an teriw b'a la don o don u b'an wele k'a fɔ u y'an ka nin ye u ka y'an ka nin ye. maintenant an y'o de kɛ o foli an b'o foli di barika di foli k'aw ye k'aw barika da k'aw waleɲuman dɔn baara ɲɛna voilà an b'i fo i ka walawalali ɲuman la mhm. an bɛ kuma tɛnku an ka cɛkɔrɔba la ni o ye ne yɛrɛ kelen fa ye mhm. an b'a fɛ ka i ɲininka mhm. yalima a bɔra ka aw ka baara minnu kɛra ka tɛmɛ a bɔra ka olu bɛɛ fɔ an ye sisan faamuyali sɔrɔla a la yalima baara wɛrɛw bolodalen bɛ aw bolo tagalen ɲɛfɛ wa
baara kɔni b'an bolo a ka ca ka d'a kan an wulikun ye mun ye o ye de k'a fɔ anw bɛ a fɛ ka Kayi de dilan mais n'an ko k'a dilan an tɛ se k'a dilan jama kɔ anw bɛ dɔɔnin dɔrɔn de ta a la o ye misaliya ye juma ye a bɛ komi anw kɔni ye caman kɛ sisan diɲɛ in kɔnɔ mais mun b'a a kɔfɛ o de jɔrɔna b'an na anw faw n'an bɛnbakɛw ye minnu yira an na n'o ye bɛnya bɛn ani kelenya ani sinjiya ani président n'i fa tɔgɔma y'a kuma fɔ ani sɛgina k'a yira k'a fɔ aw ka ɲɔgɔn minɛ hɛra hɛra tana o k'a sɔrɔ vraiment o ka to yen badabada o ka sabati Kayi yan Kayika denw na parce que an y'o tun y'o de dɔn ni gɛlɛya nana sigiɲɔgɔn bolo i k'a dɛmɛ o de ye badenya o de ye sinjiya ye an b'a fɛ ko o de ye eh, eh, relais di mhm. an denw ma sini u k'an ladege i n'a fɔ anw fana y'an faw ladege cogo min na bon gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ o ye i n'a fɔ sisan Kayi yan nɔ an y'a ye k'a fɔ fana gɛlɛya bɛ an denw bolo ka d'a kan baara tɛ yen an kɔni ye baara kɛ an taara retraite la mais est ce que olu bɛ baara sɔrɔ bon o problème bɛ yen an y'a yira k'a fɔ an bɛ wuli ka jɔ o fana na ka jateminɛ kɛ k'a fɔ an se ye mun ye an se ye mun ye an b'o kɛ awa an minnu bɛ tɔn kɔnɔ eh, hali n'i y'a mafilɛ ye an ye activité minnu boloda olu bɛɛ misaliyaw de mun b'a yira k'a fɔ ni ala jɛna n'a ye ni ala jɛna n'a ye insha allah an b'a fɛ ka activitéw boloda parce que activité dɔ yɛrɛ bolodara n b'o fara kan eh, o ye de k'a fɔ an ka mɔgɔ an ka tɔn minnu bɛ yen nɔ k'a ta yen fo bamakɔ y'a fɔ cogo fo faransi fo états unis o tɔndenw dɔw bɛ yen nɔ olu tun ye y'a fɔ bonya dɔw sɔrɔ baara kɔnɔ u ye bonyaw sɔrɔ n'o ye de u dekorela u ye dɔw ye postebaw sɔrɔ dɔw ye medayiw sɔrɔ donc an ko an y'o activité kɛ pour que ka barika da u ye ka tila tuguni ka duwawu k'u ye o bɛɛ misaliya de k'a yira denw na k'a fɔ baara o de bɛ nafa kɛ donc u ka baara kɛ fɔlɔ u bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ ni ala sɔnna bon an ka baara in kɔni ni coronavirus ko tɛ mais hali o la yɛrɛ coronavirus n'a nacogo bɛɛ la an y'a an sera ka dɔ kɛ n'o ye de eh, fatɔgɔma ni président ye mun fɔ mhm. ani sɛgɛn na masque di mun filɛ nin ye mhm. ani ka gel di pour que mɔgɔw k'u tɛgɛ ko o fana ye de k'a yira mɔgɔw la mhm. k'a fɔ u kan ka nin de kɛ hali a don kɔni ye de k'a misaliya de yira mais a kan ka kɛ badabada de sisan hali ni corona yɛrɛ tɛ mɔgɔ kan k'i protéger an y'o fana baara boloda a y'a fɔ cogo min na balontan in fana kupu in bɛ yan fɛn musakaw bɛɛ bɛ yen ka ban sisan an bɛ an ka laɲini ni ala y'a yira an na an ka anniversaire ye le 13 avril normalement ni ala jɛnna n'a ye ni ala y'a yira an na k'a yira an kɛnɛ na an b'a fɛ k'o activité kɔni k'a waleya parce que a tun bɔra a ma avril natɔ voilà avril kalo nata min filɛ nin ye ni ala jɛnna n'a ye avril kɔnɔ a bɛ se ka kɛ le 13 a bɛ se ka kɛ avant le 13 mais an b'a kɛ avril kɔnɔ ni ala sɔnna yanni sunkalo cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ yanni i ka bɔ kuma la an b'a fɛ ka i ɲininka i n'a fɔ aw bɔra ka ɲɛfɔli kɛ sisan cogo min faamuyali kɛra ɔ n'a sɔrɔla maa min b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ association génération 50 ye i bɛ mali kɔnɔ walima i bɛ mali kɔkan yalima compte bɛ aw bolo wa awɔ compte b'an bolo banque fila la a banque fɔlɔ fɔlɔ ye bms ye A numéro de compte ye 37 08 71 01 202 92 o ye BMS ta ye ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni nin banki in bɛ yen k'a ta yan fo Mali kɔkan n'a bɛ yen i bɛ se k'an dɛmɛ n'o ye. Eh, bank eh, compte filanan o bɛ BNDA de la BNDA bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a ta yan nɔ mali kɔkan faransi ani yan fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni kɔni bɛ se k'an dɛmɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ an balimaw bɛ faransi u caman bɛ yen nɔ u bɛ nin génération 50 in na génération 50 kayi parce que an b'a ka a ka préciser n'a fɔra génération 50 kayi de ko don n'o tɛ 50 bɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la donc compte filanan in BNDA ta 70 02

75 24 10 17 o de ye président ablaye samake n'u b'a wele ko samakeba kuma ɲɛna an bɛ i fo i ka walawalali la sisan baara ɲɛna an bɛ hakili la an filɛbaaw bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ nin walawalali ninnu na an bɛ kuma di an ka cɛkɔrɔba ma ni o ye monsieur sar ye ɔ sar nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw yɛrɛ bɛ se ka tɔn tɔgɔ la e bɛ se ka weleweledakan jumɛn kɛ ka ɲɛsin Eh, maliyanden minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na mhm. eh, u bɛ se ka wasa don association in na cogoya min na ne ka kuma da n bɛ foli kɛ bɛɛ ye mhm. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ka tɔn ala ka a yiriwa amin ya rabbi ala k'an bɛn amin ala k'an gajugu fo amin ala k'an minɛ k'u bɛɛ nɔgɔya amin anw tɛ se kuma la kosɛbɛ nka i y'a fɔ cogo min tɔn a diyara ne fo ka dama tɛmɛ n dɔgɔnin sera n ma mhm. a y'a fɔ ko tɔn dɔ sigira ko ne bɛ don a la n ko je suis entièrement à sa disposition ɔ an donna a la an ye baara caman kɛ depuis 2016 fo bi vraiment fɛn a bɛ ka taa ɲɛ de a tɛ ka segin kɔfɛ hali bi ne kɔni y'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min kuma ka gɛlɛn bɛɛ ma ala ka tɔn ala ala ka barika ala k'a ka mahayara k'a kɛ sen ni kɛnɛ minnu t'a fɛ ka don bɛɛ ka na la voie est libre pour tout le monde a ko don bala sala ala mahamadu an nimisiwasalenba de don bi n'i y'a ye n ye n deplase ni n ka denmisɛnninw ka na yan bi génération cinquante tɔgɔya la kayi tɛ n y'a fɔ aw ye cogo min kayi tɛ bamakɔ tɛ fo erɔp kɔnɔna de don a b'an ye kankari da surtout an ka denmisɛnnin minnu bɛ bamakɔ u k'an lamɛn u k'an lajɛ an bɛ kankari da min kɛ u ka faamu n'u bolo croisélen don k'u k'u bolo lajigin ne bɛ dan ye kosɛbɛ voilà kuma ɲɛna o kɔfɛ an bɛ kuma di président ma ale yɛrɛ mun ye tɔn in ɲɛmɔgɔ ye eh, kuma kuncɛ kuma la walasa ka se ka jɛmukan datugu weleweledakan jumɛn b'i bolo ayiwa bon ne kɔni bɛ aw de fo parce que n'i y'a ye anw bɛ kayi yan nɔ an bɛ mali kɔnɔ an bɛ mali kɔ kan an bɛ diɲɛ fan bɛɛ ala ni aw kosɛbɛ eh, dan t'aw ka foli la parce que an bɛna don fɔlɔ min yan nɔ pour que ka na a fɔ aw ye k'a fɔ k'an b'a fɛ ka aw k'an partenaire ye ɛɛ aw ko an ma k'a fɔ ko aw fa de y'an ye aw fa de y'an ye bi aw fa de y'an ye sini n'aw ma se ka fɛn fɛn ɲa anw ye aw t'a kɛ mɔgɔkɔrɔba wɛrɛ ye donc aw fa yɛrɛ b'a génération kɔnɔ donc aw bɛ fɛn fɛn k'aw fa ye aw b'a k'an ye ɛ bi ni aw ye anw yira diɲɛ la k'an ta k'an lalefa ka k'an yala k'a kɛ komi anw de denyɛrɛninw ye sisan k'an ka laɲiniw sabati foyi tɛ anw bolo ni foli tɛ aw ni ce aw ni baraji ala ka aw bolo mɛn nin na ala ka aw mɛn ɲɔgɔn bolo ala k'aw ka service ta filanan fana ye mun ye génération cinquante ni a ma datugu mɔgɔ si ɲɛ an b'a créer don min an ko de fɛn fɛn n'i bangera de 1950 jusqu'à 59 a bɛɛ b'a fourchette kɔnɔ cɛ b'a la muso b'a la mais an m'a laɲini k'a fɔ k'an b'an yɛrɛ de ka kow dilan an ko de ko ka kayi ɲɛtaga dilan ni o bɛ kɛ an dɔrɔn tɛ se k'o kɛ o an ni kayika bɛɛ de bɛ jɛ k'a kɛ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ minnu bɛ kɔfɛ n'u u bɛ eh, den kɛrɛfɛla la k'a fɔ ko a ah, ne kunko tɛ nin ye non i kunko don n'i kunko tɛ bi sini i kunko bɛ k'a ye parce que kayi ɲɛtaga de don donc anw ka problème ye kayi ɲɛtaga de ye an b'o de nɔfɛ awa an tɛ sɛgɛn an politique t'a la foyi foyi t'a la kayi ɲɛtaga dɔrɔn de don donc an bɛ mɔgɔw wele an ka eh, bureau mhm. a bɛ plateau adama sisew bara ni eh, mɔgɔ min y'a mɛn n'i b'a fɛ ka na don a la da yɛlɛlen bɛ bɛɛ ye Voilà. Ala ka ɲɛ s'an ma an bɛ foli kurakuraya ka di an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ ka an lajɛ nin waati na kayi tv jabarani manakan fɛ ka segin ka bonyamasegin foli kɛ an yɛrɛ faw ni an ka cɛkɔrɔbaw ye ni o ye eh, generation 50 maaw ye tuma u bi an ye wele bila u ma u nana ka na wele jaabi u ye walawalali caman kɛ maaw ye faamuyali sɔrɔ minnu na tuma an bɛ k'an bɛn di aw ma ni ala sɔnna a ma eh, waati wɛrɛ nataw la an ka jɛmukan min ni o ye invité de la semaine ye a kɔnɔ kɔnɔ an na ka na wele bila maa wɛrɛw ma minnu bɛ se ka walawala caman kɛ anw ye janko an ka nin jɛkulu in an n'an hakili t'u la kosɛbɛ laɲini ye min ye a ka sabati jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ